yes ụmụnne m ndị igbo ama m na ụna watch go this video ihe a bụ ministry adoration Reverend Fada Ọkụnerere ha demolishiri ndị ụka in fact achọrọ m ikwu much thing mana achọrọ m ka unu jiri anya ụna abụọ wee watch ihe Reverend Fada Ọkụnerere kwuru one ndị isi ụka si wee na-agba ya mgba ọ ihe a ka fa chọọ ime evangelist ebuka obi some people amala what evangelist ebuka obi is passing through one ndị ụka si agba ya mgba ọ ife a ka ha chọrọ ime nwoke mmadụ just make una watch this video ka unu watch ya ihe reverend father kwuru about it ọ ga-erotere m this reading rotere m ihe ome m oyite ihe mụ na ndị isi chọọchị na-eje oge ụfọdụ isi chọọchị maka na o nwere ihe mere ebe a yesterday general with ihe reading today it just rhymed exactly Chukwu sị look the church is my vine my vine i love the church i love Nsukka church i love the bishop i love the priest i love them but they dishearten me Do you know yesterday na o nwere ihe mere na mgbago ebe a? E mere Marian Day yesterday wee mee gịnị mechaa Marian Day na-achọ ịla Bishọp wee sị "Ee, na Fada Obayi chọburu inwe ebe a mana o nwetaghị ya ndị galaba na-alụsa ya ọgụ ọ- ọ hapụrụ onwe ya pụọ wee bịazie ebe a nwetara chọọchị na chọọchị nwe bido ebe nị rue na geti na chọọchị nwe ya na Fada Obayi na gọọmenti nyere ya Fada Obayi ka e dobere chọọchị a ga-akpara ọhụrụ mgbe ole biko ihe ahụ frọd gị na ọdị ndị fada nile lee m sị m o ọ bụ ya bụ plan e mere maka moto ndị fada nile dọrọ ebe a rue a na-arịọ m ha rịọde m ka ha were nwa ebe a mere park

You see, the most surprising thing is the women in the family that are back at home. Elelelele. Ihe ha abụghị mkpọta nwa gị n'ụrụ a. na ha chọrọ ebe a na ha agwago m ka ha were ebe a that door was repaired yesterday by the welder it was not that ile aka na the the bolt ị fụ na ọ gbajiri agbọ ọ gbagọrọ agbagọ ndị fada tikechiri ya agba bata usoro ugbodu ma nke ndị fada bịa bịa wa n'ike kedu ihe na-achọ n'ebe anụ a bishọp asị m weta kedu ihe a na-agwa m agwa weta you don't need to stop i belong to the church i'm not running with the land God provided here for our permanent base. Amen and amen. The Lord is good. Do you know how this place came? Unu maara na ana m agagharị achọ ala ebe niile ka m nweta ebe anyị ga-anọ na-ekpe ekpere n'ogbe m wee jee hayata ụlọ n'azụ ebe ni n'azụ azụ Queens bishọp wee sị m na m na-eme mkpọtụ adịstọbụ ndị Queens mụ si ebe ahụ pụọ wee sị my lord na o nwere ebe m nwere ala ebe a ala ahụ e nyere ndị ndị chọọchị yesterday mụnwa nwekwe na ala ahụ mụnwa nwekwe ya o ma m jee sị okay to fulfill all formality let me take this place ka m ga-eme gị mkpọtụ na Queens ọ sị m dijene ọ mara ebe ahụ m duru wee bịa o lechie anya sị "Hai, ebe a dị good for Marian Shrine sị ya na ọ bụghị Maria na ọ bụ adoration bụ mụ na-ekwu ọ sị m don't talk about it o nweghị ebe ọzọ o nyere m o. wee mee gịnị wee gbaa nkịtị ọ sị m chịrị akwụkwọ ya nye fada Omeje wee chịrị akwụkwọ ya nye na saịn na m hapụ ya o wee sị m yes na m nwere adoration ground n'obi m ebe a dị 1.4 hekta ọ sị m ihe ejeghị ebe a ihe mere m chịta akwụkwọ obi m niile chinye ya dịte m sị onye ka m ga-achị ọ sị m chinye ya fada nwa oge wee chịrị ya chinye fada nwa oge ebe ahụ dị 25 hectares ebe a na-achọ iwere bụ sọsọ 5 hekta m sị my lord unu na-enwewabe unu eyuzu 4.5 mana rụrụ unu eyuzu chere 14 ọ maka na m jụrụ ajụ ka e ji wee bịa mee ihe ebe a ụnyaahụ na ihe ka ewute m bụ na o nweghị ihe mụ emebeghị chọọchị ihe first reading na abụ exactly mụwa ka ha agwa o nweghị ihe m adịghị emere chọọchị okay ka anyị bido ije n'ụmụ okwu na 2003 na o nwere ihe m rụrụ ebe ahụ eight rooms m rụrụ for fada ndị fada Rodar kpọ dash enye ndị fada pray yara apụtara ya na ogwurute nnukwu ụlọ elu dị n'azụ ogwurute ego m ka eji were mụnwa bụ the longest serving curate in the whole diocese asavụ m curateship for seven years adị m ebi ego onyinye aka ọbengede ọkụ na-ere ere ọkụ na-ere ngụkpọ na onye mụ na ya na-akpaliri ego n'ikwu mụ ya ede ọma ajụ m ya nne m only 2007 ka m biri ego aka asị m were eregide ụlọ oke bụ sị m were eregide n'ịnya ụlọ ụka dị na ụmụ shene ewee posie m ebe ahụ n'ogwurute ka m nọ wee mee gịnị rụba ebe ahụ a rụrụ shanahan bụ mụnwa chụpụrụ ndị enwe ezocha ọ gụtara mgbe ahụ ụchụ ndị ndị enwe ezocha chụzụla ha ha buru ngwere na mma bịa na parish sị m na mụ na-eme gịnị na mụ na mụ na-achụpụ ha ebe ahụ nsị na mụ na-achụpụ ha ebe ahụ nsị nsị okay na anyị ji eme ndị ara ọ bụrụ ị na-abịa n'Enugu State na ị na-ahụ na ebe ahụ ka a rụrụ ndị ara ndị ọya na ndị ara ebe ahụ a rụrụ shanahan na bụ mụnwa nwe ya ka mụ na afụzi ogwurute ọkwa mụ dashịrị ya ụka ejimebịa eposie m ụmụ shene nwe ebe ahụ bụ na ụlọ arụrụ na arụchabeghị ya mbido ụlọ n'isi ịmara eji were ụlọ ụka na father's house ihe m tinyezi ebe a n'elu nke ego bụrụ over 21 million naira as far back as 2008 njefesịa rụọ two other bungalows ebe ahụ 7 million na 28 million as far as that ya mere na m dara ogbenye adị m egobe n'itie ihe niile bụ the church the vine of the church yet a na-asụsị mbụta ọbayi ka atụgbue ya ka atụgbue ya ọ̀ma mẹ́. ọ̀tọ́ dị n'ije so a na-ekwu nke a na-ekwu o nwere ndị adọrọ ero nọ n'azụ parish nchụzụbe ndị adọrọ ana m godo ọkụ na-ere ere ọkụ na-ere ere kpazụbe nweru fence gbabụkwa ebe ahụ dọrọ ha mbịa n'iru mgbada ebe adoration dị n'ụmụ shene jee na mgbada ya tinye adoration ground ka m na-ahafụ ebe a ebuliru 28 million ji efu ọkwọ ihe niile eji eme school today church take it amen wee bịa na katidral ọ bụrụ na ọkụ nyụrụ na katidral St. Teresa enwerọ ọkụ ee Bishop House enwerọ ọkụ ee St. Teresa's ee katidral enwerọ ọkụ Fada Eugene Odo doctor wee sị m kedu ihe a ga-eme ihe a nsị a fada Ọ ihe na-eme kịta ọsị m eh, nsị a consider light done in this cathedral within one week. O medịghị one week nje gote the highest uh, transformer the best akpọrọ abi 1.5 million as far back were ka m mee ya install na cathedral. ya na-evu ọkụ ruo ma taa a na-ekwu nke anwa bishọp wee sị m na arụsị a m dọbara ebe a na-enye nsogbu hia mụ vufu ya ebe ahụ nsị a ka ekwe n'ebe a ga-ebi ọsị m jee n'ebe a n'iru jie ya dozie ya Do you know nwee rụba that thing rụba museum rụba ya ihe nji wee spend ebe a 2.8 million wee rụọ museum ahụ n'elu nsị a na m arụchagokwe ịmarị ọza m ebee ka isi weta ego mmemme emechigo olive oil ya bụ thank you ndie ghọtago nsị na aghọtaghị m ihe na-aga at all divine praise the living god amen e wee bịa n'Obimo Obimo bụ ndị Obimo nyere m ala ahụ ala ahụ dị 25 hectares with all the all the five times larger than this place five times ebe a dị sọsọ five mana Obimo dị 25 ya bụ about 600 plots or more m were enye chọọchị i spent 51 55 million ebe m na-agbawa ugwu ka etinye ụzọ rụa ee eh, a house nwere about 30 rooms self con self con toilet and bathroom n'ime n'elu ugwu Obimo ahụ chọọchị sị m surrender m sị ha take take with your pleasure take with your pleasure na-aga m mgbe ele ka ịnaba file na-edobe ndị ha ezite ndị obimo bịa sị m na ha ga-etikpo ụlọ ha ahụ sị ha biko biko unu etikpole na bishọp ka na idere nọọsụ m na ya chọrọ iyuzie ka ọ bụrụ nsụka diocesan pilgrimage center na nke a bụrụ marian nsụka pilgrimage center mkpọchere so anyị wee jee n'obollo afọ gịnị ka m mere ebe ahụ m wee bido rụba obollo afọ n'oge covid ka m rụrụ ya ihe m ji jere nrụgharịa the church rụgharịa parish house grotto cross everything ihe were bụ 10 point something million to the extent na-abịara o nwerozi ihe a ga-akụ kpam n'ụlọ ụka ahụ ewe declare ya na a ga-ededicate zie bishọp adedicate ya that day o rudugo two months ewefu m ebe ahụ mgbe ọzọ m hụrụ onwe m ga-abụ n'ikem another another state ma do you know what happened mbọchị emere dedication na-ekelere mmadụ niile ekele ekwo ma ekeledịghị fada obayi rụrụ ihe ahụ niile ọ ga-abụ ndị nọ n'ikike na-eji agwa na unu ekelele kweghị fada obayi ihe a na-eme anyị siri ike mana anyị ma na obinigwe nọ ya ewe were anyị tọbe n'ikem amagwọ na ụzọ ahụ niile bụ kidnapping everyday na na-ezili mmadụ na mena mgbe m na-eje ekwu mas everyday before m bịa ebe ahụ m ga-eje kwuche mas ebe a bifo m bịa ebe ahụ I was an associate professor. O nwefere onye announce na diocese na mụ bụ associate. Mana o nwere ndị bụrụ associate ụnyaa nke m ga-ama prọfesọ eburu ụzọ announce ha ma announcelegi m ruo teta. Enyanwụ gị na adịghị ahụ enyanwụ ije. Amen and amen. Eje na ngwuru na ebe anyị na o nwere fụọ ewefuru fụọ up to four blocks oruche seven m dobere ebe a transfer my personal land and transfer ya to nguru st anthony's church si emu were bịa jekwuru ndị church deme na my father's house ụlọ m rụrụ m ji ebu m sị i give it to the church to get me all the cathedral unu ji ewere ụlọ m na nguru i have nothing struggling Uche mekati chọwụta faịlụ anyị ga-ahụ mgbe m dere na my father's house a building belonging to me belongs to the church. M kpọ ndị jekwuru Okobo gwa ya gwa sekretrị nọ mgbe ahụ sị ya unu bịa were ụlọ m na ngwuru Today is I'm not doing anything. Ka e zu ike nke obere a masị ka e wee kpegide ekpere ga-abụnye abụ mgbe enye anyị na-ede. Otito dịrị Jesu. wee na-ajụ eruo to the extent na ọ ga-abụ ndị fada na-agbalị n'ime ụdọ ọmụmụ nsị na-eziri ha ezi unu je agbalị na-echugara o nwetụ ụfọdụ ndị ahụ mechara ekwururu bata n'ime ahụta ihe na-aga ụnyaahụ a na-asị onye ọbụla jiri nwayọ ji nwayọ ọsọ gị na ji nwayọ ebe ọ bụ fada bishọp ekwughị ya which means na plan na plan na-ekwughị ya

Thank you, Anne Kilemobo. Nakuchi Dogumuni. Hi. Ha mmadụ ga-ekpe ekpere. Ha na ga-ekpe ekpere. Amen. The Lord is good. Ihe na-ekwuli bụ na ihe na-eme anyị si anyị n'aka Chukwu mere ọfụma wee kee ụwa ọfụma mana ụmụ ụwa na-emebi ụwa e kekwuru ka asịrị m fụa na azụ Queens o nweghị ndị fada la-adịghị mitin sị m shi na azụ Queens fụa na m na-adịstọbụ Queens m sị ha kedu nke m shi adịstọbụ Queens ma enye abụ wikend and mụnwa abụgo ma chaplain ndị Queens na 2000 to 2002 nọọ mụ na-eji aga ọkụ na-ere ere olile kwụsị skuulu a ga-agụgide ya till ebe 12 mgbasa mgbe m nọ katidral ka ezi ke nke a m nọ far a ga-esi adistọbụ ha menye abụ weekend ma isi ndị Queens welie ka na ha bụ three quarter juru na adoration how am I disturbing them? somebody ji wee jụọ ha ọ bụrụ na fada abụghị onye katọlik ọ ndị mountain of fire nọ ebe a nke ha bụ fire from monday till saturday na fire na-ada a sị ọ bụrụ na ọ bụ ndị mountain of fire nọ ebe a unu ga-asị ya get out o nwere ihe ha zara na that thing mmegbu karịrị amen and amen ndị fada bụ onye isi sa bịa adoreshọn ọ sị gị biko leta ihe n'isi leta ihe n'isi leta ihe n'isi na ahụmanya na adoreshọn na-apị anya gahere Adani rue na another diocese oke iji gosi na ahụghị adoration na ahụghị n'anya eshite nna anyị ukwu na-ejegbo mem gwa na ugboro ole ma ole ga-ebi ama na adoration ọsọ aghọtara m ihe unu na-eme ebe ahụ na ọ bụ etiri m ihe na ọ bụrụ mmadụ eto na eno ọtarị ama na eji ya nsọ iche na ọ bụ morning mass na ọ bụ si tiri m ide ya ọdụghị n'ogbashi ya ka a họrọ ebo na eto bifo nya abịa Okobo bịa na ya na ugboro eno o nwere mbọchị ọ bịara ka o dome confession adịrị taụzand kwara Okobo tọweneti ala Okobo wee fụta nye ọda from today every priest must go and hear confession. O nye ọda na onye ọbụla ga na-abịa nso onye isi abịa malika once ka ị hụ ma si mmadụ agwaghị gị na o nwere ihe na-agwa gị dị wrong bịa were ịnya gị hụ ma ọ sị na ya abịaghị ọ na-abụ ewere ha m jee ndị karizm chọọ ime annual something pentikọst maọbụ end of the year edegide ndị fada ahụmahụ ọkụ na-ere ere na-ewere adọ akụrụ n'ihu ha gara shocked ejide adọrị men unu ma ga adịghị ọkụ na-ere ere ihe a bụ life judge wụda ndị karizm eshite 10 years ma ma bịara na karizm because of that o nwere ụbọchị m jere chọrọ ije ihe na ụbọchị m chọrọ ije crusade na London ihe a sịrị m bụ m na-eje London ọ bụ ka m jee preach heresy nsabịa ana m e-preach heresy mmemme ejego m London more than 10 times jee preach na all parts of London ọ ga-eme nwọfụ ịbụ onye isi ka mụ jee mee mistake ndị be anyị ihe m na-ajụ unu bụ onye metere ka e mere m bịakwa ma ụlọ ebe a nụwa na ọ bụ gburugburu ka m ji ekwuru sị a na-achụ m n'azụ mgbe anyị ga-abịaga government house jee mee adoration na anyị ahụghị mgbe anyị nọ ọ sị m okay ejeride m na government house gburugburu kwụrụ ọtọ mba onye nọ ụbọchị ọ bara m mba bụ fada ọnụbụleze franklin mụ na ya na-ayị mgbe m jere ọ sị m fada you are breaking the protocol of government house ya bụ na m abịarịgide bịa fụ ya na government house maka anwabe nsị ahụ o abịalekwa m na-abịa dị m bido ọbịbịa na mụ na gị ga-anọ ete anyị rụọ m orugbo daa n'eti ala ị bụ gọvanọ n'ama Ọkụnerere anyị na-abụghị akpa n'eti ala ọ meghị ọja aza na-abụ okumiri ndị nọ ka unu bịa seti afada ha fere n'ogbu enyi ebe a so chọma na mgbe a ga-ana ya ka o jee kwakpọrọ so mgbe ọ kụziri m mụ bịa ọ sị m jiri ọmeme sa ekpere ndị ndị ụmụchukwu na anyị enweghị mgbe anyị nọ ọ bụ na chọọchị enye shogome o nwere ofu chọọchị nyere m na side Obollo ị mara chọọchị gwa m mụ nọdụ ebe a mgbe ahụ a na-eme ọzọ ewu mụ letede ala that is the word e use mụ bịa letede ebe a ebe m ga-anọ n'Iheakpu Obollo mụ nọrọ ebe a meede adoration chọọchị nweta ego ihe a chọrọ ịrụ ebe a then mụ agbalie ei can you imagine that ọ bụrụ te na a sịrị m okay fada weruzie ebe a na chọọchị nye gị okwe so na iri eliri ala na chọọchị nweta ego echile na e were gị gbaa ka football tum gbagharị gị fụa chọọchị anaghị m ma chọọchị ahaghị m nke a nara mma amụgwe na onwe m ndị be anyị otito dịrị Jesu ihe a bụ mmadụ na nkwado mmadụ gbalie so n'ebe m chọpụtara na chọọchị achọghị m m ga-ayakọ chọọchị any moment from now

Amen and amen. Praise the Lord. Ihe m na-ajụ ọgọ